fuelu mmụọ ama mgbu unu ma fuelu mmadụ ama mgbu unu i jebe ejebe i jelue ị naba anaba na ị ya analu ị ga-akpata ego oyibo ị ga-alụ ụnọ ibe gị na-alụ ị ga-alụkwana họteelụ ị ga-alụ filin steshọn ị ga-alụ ụnọ enu ị ga-alụ ụnọ anị ibe gị na-agba private jet ị gba anya na ọ bụrọ alụ ibe gị na-alụ filin steshọn ị lụọ nke gị na ọ bụrọ ajọ ive ibe gị na-alụ esteti ndị na-alụ ya eburọ isi naabọ ive ọma meelụ ọgbọ gị ya emelụ gị ive ọma meelụ ibe gị ya emelụ gị ọbịaje egbu gị ji egbu onwe ya onye chụva gị onye ahụ anwụrụ ọ ya adịlị gị na mma ive ọma ya emelụ gị ọ ya emelụ gị eke ọ ya emelụ gị n'oye ọ ya emelụ gị n'afọ ya emelụ gị na nkwọ ndị be anyị sị n'ọnụ ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anarọ n'ọnụ ọdụ ndị wee were ọnụ m ji bụlụ dibịa na-agọlụ gị ọvọ ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekwu sị na ị ya dị ka echi na echi a na-agwụrọ agwụ sị ka va ra bụ ive niile na-achụ gị na ba niile ga-adacha onye tụrụ gị anya ọdịda ga-ebu gị ụzọ wee daa na gị ya adarọ ada ekwu m na ive ọma ya emelụ gị ya dị ka avọ ime na a da ekpuchi ya aka onye ukwu nọdụ n'ote aka ọ vụ ya onye nta nọdụ n'ote aka ọ vụ ya onye na-ogo isi ọ ya avụ ya ka ba ra bụ ive niile sị na o nwerọ ka ị bụrụ mmadụ n'ụwa ba ya emecha yọọ gị ego ka ba ra bụ ive niile sị na o nwerọ ka ị ga-aba ulu ba ga-emecha yọọ gị enyemaka ebe na a na-adịghị afụta gị asị ezigbo mmadụ ị ga-emecha bụrụ onye isi ebe ahụ ana m agọlụ gị ọvọ n'ụtụtụ tata ekwu na ive ọma anụ na-ada elubu gị aka na tata anụnwa na ive ọma bụ ya elu gị aka ọnwa mba anụnwa a nọ n'ime ya ọnwa mba live ndị ọgbọ gị na ọ ma nli gị o live ndị gị na ba nọ na ọ ma nli gị ọnwa mba ive gbawa ọkụ na nke gị ama mgba ọkụ a chụwa ndị gị na ba yi na a ma nchụta gị kidnapa buve ndị ọzọ na ọ ma mbu gị ndị ori zuwe ndị ọzọ na ọ ma nzu gị ihe ma akalaka ga ndị ọzọ ma akalaka ọ chọkọ nke ọ ya eme gị ya vụ ọdachi n'ụzọ ọ bịalụ ka o gbuo gị ya egbu onwe ọba na-achụ gị nwe ada ọba ị na-achụ o nwe ada na asọ mma mma egbu nkwụ na mma ya adịrọlị nkwụ ọ vụlụ gị gwọva nsị gwọva aja aka nsị na aja ya aba ya ọnụ onye ndị sị na o nwerọ ka oke gị ya elu gị aka a ya analị ya oke nye gị oke gị adịzi ịbụa ana m agọlụ gị ọvọ n'ụbọchị tata ekwu na o nwerọ ka disemba a ga-elu ọ bụ na i merọ achiv ive gị na chi gị kwulu ive nụ gị na chi gị kwulu ekwu na ị ya emelịlị ya na ọ ya adịlị gị na mma oke gị ya elu gị aka na eke oke gị ya elu gị aka na oye oke gị ya elu gị aka na oke gị ya elu gị aka na nkwọ ụdị ya ndị wee gị ka oye eji wee ụdị ya nkwulu na ọ ga-adịlị gị mma ọnụ ọbụna nọ n'akụkụ ọ dị nọ n'amosu o ji ọgwụ ọ bụ ọ bụ ndị otu nzuzo ọ bụ na asị ka ọ kpọlị gị wee na-asụrụ gị aka n'ana na-agọlụ gị ọvọ na ọ ma ndịlị gị na mma onye ahụ ga-ebu ọkụkọ ụzọ nakpuo ụla ọ naba ọ ma ntetezi na m si agadi nwaanyị etecha ove nya alacha ngaji ka ọ malị ma o tulu nnu eteli gị ove ọnwụ ya na ezinụnọ ya elie eteli gị ove accident ya na ezinụnọ ya elie eteli gị ove ive ive ive mmebi ya na ezinụnọ elie ajọ ive ọbụna mmadụ metere ọ ya-ana na be ya ọ ya-adịlị gị na mma